А зекӏуэр кърикӏуар и пащхьэ идолъхьэ. Нобэ мы щӏыпӏэм ис Псынэдахэдэсхэр минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ щы гъэм Хьэтӏохъущыкъуей къыдэӏэпхъукӏыу мыбдеж къэтӏысахэм я щӏэблэщ. Бэтэх къуажэр минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ и гъэм къэтӏысауэ къалъытэ. Къуажитӏри зэрыцӏыкӏум, зэгъунэгъуу зэрыщысым къыхэкӏыу, Зы къуажэ администрацэ яӏэу аращ, ауэ курыт еджапӏэхэр, сабий гъэсапӏэхэр я зырызщ. Администрацэм и мызакъуэу къуажитӏым я зэдайщ щэнхабзэ унэри, спортым щыхуагъасэри. Ахэм лэжьыгъэр зэтеубла зэрыщыхъум, къуажэдэсхэр ефӏэкӏуэн папщӏэ ӏуэхугъуэ зэфӏахахэм щыгъуазэ дищӏащ Псынэдахэ, Бэтэх къуажэхэм я администрацэм и унафэщӏым и къалэныр чэзукӏэ зыгъэзащӏэ, Афэщӏагъуэхэ Хьэсен.
Илъэс зыбжанэм ди къуажитӏым Псынэдахэ Бэтэхрэ зы администрацэу дызэгуэтщ, зэрыпщӏэщи, лэжьыгъэшхуэ щекӏуэкӏащ ди къуажэдэсхэм я псэукӏэр нэхъыфӏ хъун хуэдэу, къалэри къуажэри зэхуэдэу псэу ящӏын щхьэкӏэ ди къэралми, ди районми и унафэщӏхэми лэжьыгъэшхуэ ягъэзащӏэ, цӏыхухэми ар къагуроӏуэ, зыхащӏыкӏ гъуэгу жыпӏэмэ Гъуэгур Безопасные дороги программэкӏэ гъуэгуфӏ дыдэ тралъхьащ, жэшми нэхущ. Мыкӏэ, мис иджысту дызыщӏэс мы унэри икӏи щэнхабзэ унэ дахэшхуэри илъэситӏ щыхъуура зэраухуэрэ?
Минитӏрэ епщыкӏубланэ гъэм и декабрым зэӏуаха. Мыбы нэгисту кружокыу хы щокӏуэкӏ. Сабий къафэ, национальнэ адыгэ къафэр Къэнжалым къыхаӏущӏыкӏыу чеканкэр жиӏэм сурэт ятхыу, шахмат джэгуу, усэ, уэрэд ахэр зрагъащӏэу, адрей урыс къафэ ахэм зрагъащӏэ хуэдэу, сабийуэ бгъущӏым нэблагъэ къокӏуалӏэ. Дэ къуажитӏ дохъу, Псынэдахэрэ Бэтэхрэ зы администрацэ диӏуращ. Тӏум къуажитӏми къикӏыурэ къокӏуэ. Нобэкӏэ сабий абы къекӏуэлӏэну нэхъыбэ хъуну хуейуэ щытмэ, псоми фыдэлэжьэну апхуэдэ ӏэмал фиӏэ? Уей, диӏэм.
ӏэмалри диӏэр дызэрылэжьэн. Пшынэ, бэрэбан, ахэр псори диӏэкъым, ауэ нэхъ дызэрелэжьын сабийхэр къызэретшэлӏэн псори щыӏэщ. Фащэ хъарзынэ яӏэхэр, голосовой аппаратурэ. Ар диӏэр, музыкальный центру тӏу диӏэр, зыр главам къищэхуауэ, зыр Минсельхозым дитауэ. Сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ щевгъэкӏуэкӏрэ мыбы? Уей, хъарзынэ ядгъэжьатэм. Мурадин къуажэм щыщщ, абы и гушыӏэ къэгъэлъагъуэмкӏэ зыӏутхауэ щытащ, Кабардинкэр къэкӏуар. Нэгисту цӏыхури мэлъаӏуэ, дезэшащ, цӏыхур тхуэбгъэкӏуэт, ди нэгу зэдвагъэужь, жари. Ауэ цӏыху тхущӏ нэхъыбэ ухуиткъым зэхуэпшэсыну, тхущӏ щхьэ.
Театр псор пхуэкӏуэн. Театр псор пхуэкӏуэну. Нобэкӏэ фи лэжьыгъэр адэкӏэ нэхъ ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ, сыт нэхъ фызыхущыщӏэу, фызыхуэныкъуэу щыту къэплъытэр?
Ну, адыгэ пшынэ дыхуейщ, бэрэбан дыхуейщ, мы ди сценэр хуэпэн хуейщ, ӏупхъуэ фӏэлъхьэн хуейщ. Адрейхэр диӏэм арей? Дауэ уеплърэ сабий мыпхуэдэу щэнхабзэ унэм и лэжьыгъэм дихьэххэу? Ар къафэ ирехъу, уэрэд жыӏэ ирехъу, нэгъуэщӏ зыгуэр ирехъу. Ауэдэу къекӏуалӏэ сабийм я бжыгъэр илъэс къэс нэхъ хэхъуэ хъурэ хьэмэ хэщӏ хъурэ? Нэхъ хэхъуэу макӏуэ. Къуажитӏыр езэшащ а унэм щхьэ. Илъэс тӏощӏым нэблагъэкӏэ лэжьаӏым. Мыр щызэрызэӏуахрэ сабий нэхъ къокӏуалӏэ хъарзынэу.
Ди къуажитӏми цӏыху дэсхэр нэхъыбэу зытелажьэр щӏыращ. Предприятие дэ апхуэдэу диӏэкъым. Щӏым темылажьэхэр къалэхэм кӏуэурэ щолажьэ. Зэрыжыпӏащи, щӏым темылажьэхэр къалэм кӏуэурэ мэлажьэ. Апхуэдэ ӏэмал яӏэн щхьэкӏэ, къуажэм зэпымычу маршруткэ дэкӏыу щытын хуейкъэ? Мис ар дауэ зытеубыда хъурэ къуажэм? Налшыч яшэн щхьэкӏэ зэман теухуауэ щыӏэщи, цӏыху из хъуами, цӏыхури из мыхъуами, маршруткэхэр зытеувауэ тэмэмуэ докӏ. Мыдкӏэ. Частник жыхуэтӏэхэращи, ахэри куэду щыӏэщи, ахэр икӏи увыӏэгъуэ имыӏэу докӏ, цӏыхухэм зыри гугъу ехькъымэ, лэжьапӏэ кӏуэн щхьэкӏэ гугъу ехькъымэ. Гектар дапщэ аренду фтыуэ фиӏэр? Сыт нэхъыбэу тращӏэр? Къуажэдэсым цӏыху дапщэ хуэгъэфэщауэ а ӏуэхущӏапӏэхэм щылажьэр, а щӏым телажьэу щытыр? Ди къуажэ администрацием минитӏым щӏигъу щӏыуэ иӏыгъщ. Ахэр аренду зыӏыгъхэр куэд мэхъу, ауэ псом я нэхъыбэ Зыӏыгъыр колхоз Псынэдахэ жыхуиӏэращ. Колхоз Псынэдахэр и Советский Союз лъандэрэ элитнэ жылэ къигъэкӏыуэ, зы Советский Союз псом яцӏыхуу щытащ. Иджыстуи технологии игъэкӏуэдакъым, а цӏыхухэм я лэжьапӏи игъэкӏуэдакъым мы колхоз Псынэдахэм ауэдэ къопсэу, техникэкӏи хуэщӏауэ, щӏыкӏи хуэщӏауэ жылэ къигъэкӏыуращ. Абы жылэ къигъэкӏар Институт кукурузы жыхуиӏэ Псыхуабэм епхауэ, паспорт иӏэуэ дэни Урысейм дэн дей щацӏыху, дэн дей щыхасэ. Нобэкӏэ жылэ гъэкӏыным щынэмыщӏа нэгъуэщӏ лэжьыгъэ гуэри щызэфӏэкӏрэ колхозым? Щокӏуэкӏ колхоз Псынэдахэм а Советский Союз лъэхъэнэ жыхуэсӏэ лъандэрэ ӏэщ игъашхэ шэ куэдуэ Псыхуабэкӏи, Налшыккӏи я шэрми шэ куэду къаш. Колхоз Псынэдахэм гектар миным щӏигъу иӏыгъщ тӏэкӏу. ӏэщу щищым щӏигъу яӏыгъщ. Шэ къызыщӏаши, лым щхьэ ягъашхи, хъупӏэхэр ягъэкӏуэдыжакъым, къущхьэхъукӏэ даху, япэм зэрыщытам ещхьу бжьыхьэм дей кърахухыж. Технологиехэр псори а Советский Союз лъэхъэнэ зэрытетам хуэдэ къабзэу тету зэрахуэ ӏэщхэри.
Арендаторхэм я щӏыу зэрахьэр дэтхэнэ зыми хисэнхэр зэрегъэзахуэ, севооборотуэ зэрищӏын ӏуэху кърихуэкӏ. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, гъэ къэс зыр хэпсэмэ, зэран хуэхъу. Псэущхьэхэрикӏ, узхэрикӏ къожьэри, апхуэдэу мыхъун щхьэкӏэ гъэ къэс зэрахъуэкӏыурэ ящӏ. Адэкӏэ арендаторхэр. Псори зэрыцӏыху, зэрыныбжьэгъу, цӏыкӏу лъандэрэ дызэроцӏыхури дызэдоӏэпыкъу, ди ӏуэху зэрыхъунум хуэдэу зыдогъэзахуэри. Мы гъэм семышчэ хэса, нэгъабэ гуэдз хэса, абы и пэгъэжым нартыху хэса, мис апхуэдэурэ зэтхъуэкӏыурэ хыдосэ. Семышчэр мы гъэм дауэ къывохъулӏа, сыт ар итӏанэ зэрыфщӏыр? Ар фщэжыну, фызыхуей фейдэр къыхэфхыну дэ ӏэмал фхуэтэ? Семышчэр мы гъэм хъарзынуэ, Псы игъуэта, уэшх къешхыну къешха, ауэ Совкэ жери зыгуэр хьэпӏацӏэ гуэрым фӏыуэ тфӏишха. Ауэ абы и уз и хущхъуэ къэдгъуэтри етхьэлӏа, фӏыуэ къыдэхъулӏэнуэ е нэхъ мащӏэкӏэ центнер щэщӏ плӏыщӏ къытетхынуэ ди мурад, тхьэм жиӏэмэ, къыдэхъулӏэнущ. Апхуэдэу гъавэр къефхьэлӏэжа иужь сыт абы итӏанэ ефщӏэну?
Гъавэр къетхьэлӏэжам зы мис мы сызыдэлажьэ сушилкэм къетшалӏэу дгъэкъэбзэнущ, къабзэ тщӏыуэ адэкӏэ тщэжынуэ. Псоми я мурад зырызщ, иныкъуэр жмыхкӏэ яхъуэжыну, ӏэщ зыгъашхэхэм мыдрейр семышчэу ящэну. Етӏанэгъэ ди мурадыр гуэдзщ хэтсэну. Дунейм зызэрихъуэжым щхьэ гуэдзыр нэхъ икӏи нэхъ уасэ икӏи икӏи нэхъ фейдэу къэтлъыта нартыхум нэхъ. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, нартыхур гъэ къэс. Нэхъ уэгъу хъурэ макӏуэри абы щхьэкӏэ къыдэмыхъулӏэ хъуа? Нобэ дыздэщыӏэ организацэр нартыху жылэ къэдгъэкӏыу, нартыху жылэр зыхуей хуэдгъазэрэ хэзысэнухэм етщу, абы я дей къыхуедгъашэу ауэдэу дыщытуращ. Абы нэмыщӏкӏэ нартыхухэр къаӏыдох бэджэндэ зыӏыгъ цӏыхухэми, яхудогъэгъу, яхудогъэгъущри, щӏалъхьэпӏэм щӏы яхущӏыдолъхьэжри, ауэдэу идогъэкӏуэкӏ. Бжьыхьэм дей Къашэри адэкӏэ щащэжыну щыхуейм де ящэ, зыхухуеихукӏэ яхудоӏыгъ. Зэрыжыпӏащи, фэ езым нартыху къывогъэкӏ, ар жылэ фощӏ. Апхуэдэу абы уелэжьын щхьэкӏэ щхьэхуу сортхэр къыхэхауэ щытын хуей хъунщ, ар бгъэгъущынми, ар зэпэщу зыхуэпхьэсынуми лэжьыгъэшхуэ пыщӏа къыщӏэкӏынщ. Дауэ къывэхъулӏэрэ мис ар? Лэжьыгъэ хъарзынэ пыщӏащ, абы япэ щӏыкӏэ хыдосэ жылэхэр угуэшаурэ, цӏэ зырыз яӏэурэ щытщи, ахэр хыдосэ, къыдогъэкӏ. Абы иужькӏэ къыдошэ мыдей, цӏыхубзхэм зыхадз, адэкӏэ догъэгъури, жылэр сорт-сорткӏэ догуэшри, нэгъуэщӏ къэралхэми идогъашэ, мыдей щыӏэ нартыху къэзыгъэкӏхэми ядощэри, къагъэкӏ, зыхуей хуэзауэ яӏэрыдогъэхьэ. Цӏыху дапщэ вгъэлажьэр? Мыбде жылэр зыхадзынуми, губгъуэм нартыхур ӏуахыжынуми, ар гъэгъущынуми сытми. Илъэс псом лажьэу цӏыху тӏощӏ мэхъу, сом мин тӏощӏ, сом мин тӏощӏрэ тхурэ къахьу, абы нэмыщӏкӏэ нартыхур щыӏуахыжынум дей цӏыху тӏощӏ, цӏыху тӏощӏрэ тхур ауэдэу къедгъэблагъэурэ, абыхэми улахуэ етту. Тэмэму цӏыхубзхэм зыхадзми, ягъэкъабзэми ауэдэу догъэлажьэ. Цӏыху куэдым сэбэп дахуохъу, зэрыхъум уэдэу дадоӏэпыкъу. Мис ауэдиз цӏыху бжыгъэ лэжьыгъэр къатемыхьэлъу, зэрылэжьэну махуэм къриубыдэ сыхьэт бжыгъэри хэхауэ, зэрыгъэпсэхуну зэманри хэхауэ щытын хуей къыщӏэкӏынщ. Дауэ цӏыху дахъур абыкӏэ?
Россием и законодательствэм теухуауэ сыхьэтийкӏэ лэжьэну хуейщи, сыхьэтийм тэмэму догъэлажьэ, и уасэр идот, абы адэкӏэ щӏигъун хуейуэ, лэжьыгъэр зыфӏэмыкӏауэ щытмэ, я улахуэр нэхъыбэ дощӏри, зэрылажьэм щӏигъум щхьэкӏэ нэхъыбэӏуэ идот. Нартыху тефсар
зэрыхъуакӏэ, гъавэ къытефхыжын щӏэвдзэм къызэрывэхъулӏэнур Дауэ фыпэплъэрэ? Мы гъэм уэшх хъарзынэ къешхащ, дунейр тэмэму гъавэм къэкӏынымкӏэ тэмэму екӏуэкӏащи, дыщогугъ нэхъыбэу къытетхыу, цӏыхухэми нэхъыбэу къытрахыну, нэхъыби дэ тхуэгъэкъабзэу, тхуэхъумэу, цӏыхухэми нэхъыбэу етщэн, нэхъыфӏ лэжьыгъэрикӏ Мы сытым и качествэри зэрыхъуну ди гугъэр. Нартыху къыщнэмыщӏа, фэ фхъумэу сыт хуэдэ гъавэхэкӏхэр аджыри фиӏэр? Нартыхум нэмыщӏкӏэ абы нэхъ пасэу гуэдзыр къыдохьэлӏэж, гуэдзырикӏ, овесырикӏ, хьэ жыхуиӏэ къэкӏыгъэхэр къыдохьэлӏэжри, догъэ къабзэри, мис мыдей зэрылъагъущи, ауэдэу яхущӏыдокӏутэри, цӏыхухэм яхудохъумэ арикӏ.
Нобэкӏэ мис мыпхуэдэу хъумапӏэ хуейуэ кърахьэлӏэжа гъавэр щаӏыгъын хуейуэ куэд къывэкӏуалӏэу щыт? Мы къуажэм щынэмыщӏа къуажэм дэсхэр, мыбы къридзылӏэ къуажэхэм щыщхэми къыдашалӏэри яхудогъэгъу, цӏыхухэр я ӏуэхур тэмэм зэрыхъуам зэрахуэдгъэгъущамкӏэ фӏыщӏэ къытхуащӏу ауэдэу доутӏыпщыжхэ. Иджыпсту нэхъыбэм зратауэ сад хасэ, Интенсивное садоводство жыхуаӏэм хуэдэ, ауэ абыи лэжьыгъэшхуэ пыщӏауэ щытын хуейщ. И интенсивнэ сад хэпсэн щхьэкӏэ псы ухуей. Аращи, цӏыхухэр гугъу йохь абыкӏэ, псыр дрикъукъым, иджысту ди псынэхэри мы дунейм зэрызихъуэжакъым, ди псынэхэри тӏэкӏу етӏысэхауэ псы мащӏэщ къуажэм къыдыхьэри, ар Гугъуехьу диӏэщ гъэ кӏуам федеральнэ программэ Псы къабзэ жыхуиӏэмкӏэ ди бжьамий псы зэрикӏуэу километрихым щӏигъу яхъуэжащ иджы мы гъэм я гъэ къакӏуэ Президентым зэрыжиӏащи, Псоми псы къыдатынуэ къыджаӏа илъэс зы тӏукӏи, ӏейу догугъэ абы ди псы дримыкъум псы къытхухагъэхьэнуэ. Абы къуажэдэсым псы зэхуэдэу ирикъун щхьэкӏэ, зэпымычу яӏэн щхьэкӏэ, сыт хуэдэ лэжьыгъэ ирагъэкӏуэкӏыну мурад фщӏар? Сыт хуэдэ лэжьыгъэ ехьэлӏэн хуейуэ къэплъытэн? Иджысту, мис мо ди къуажэм де ауэдэ щыбгъуэтынукъым, ауэ нэхъ ищхьэкӏэ бгымкӏэ удэкӏмэ, абыкӏэ псы къагъуэту къытхурашэхыну иужь итщ, проектнэ-сметнэ документацэр ягъэхьэзыр, Алыхьым жиӏэмэ, зыфӏэкӏынущ абыкӏэ ӏейуэ къытхуэгузавэуэ ди Дзэлыкъуэ районым и ӏэтащхьэ Джатэ Руслан псым теухуауэ ӏейуэ йолэжь. Гъуэгу километр дапщэ тралъхьар? Адэкӏэ къыкӏэлъыкӏуэ илъэсхэм километр дапщэ зэвгъэзэхуэну фи мурад? Иджысту Псынэдахэ уэрам нэхъыщхьэ улицэ Ленинэ жыхуаӏэр километритӏым щӏигъу тхутралъхьащ, гъуэгу жэш уэздыгъэхэри фӏэдзэжауэ Бэтэх къуажэм сабий сад дащӏыхьри, а сабий садыр зэраухуэ а сабий садыр зытетри еджапӏэр, Бэтэхым еджапӏэ зытетри, хьэблэри а уэрамри ауэдэкъабзу асфальт хуащӏынуэ дожьэ гъэ къакӏуэ февралым дей программэкӏэ ари дыхэтщ, Безопасные дороги жыхуиӏэ программэр. А Безопасные дороги программэм къриубыдэр машинэ зрижэ гъуэгу закъуэракъым сыщызэрыщыгъуазэмкӏэ, Хьэнтӏэ. лъэслъэгъу, лъэслъагъуэри гъусэ. Лъэслъагъуэри и гъусэщ абы. Мис мы улицэ Лениным ящӏам сэ сэмэгумкӏи, ижьырабгъумкӏи, тӏумкӏи лъэслъагъуэ телъу ящӏащи, Бэтэхми ауэдэкъабзу ящӏыну догугъэ. Мыдкӏэ къуажэ уэрамхэм уэздыгъэкӏэ.
Жэщым цӏыхур къыдэкӏынуми къакӏухьынуми мышынэу уэздыгъэкӏэ зэпэщу щыт къуажэхэм хьэмэрэ? Мис а жыхуэсӏа улицэ Ленинэр зэпэщ иджысту, жэши махуи зэхуэдэщ жыхуэпӏэщ, ауэ мыдрей хьэблэхэр, мыдрей уэрамхэр тӏэкӏу нэхъ гугъу дохьри, абыи догугъэ, илъэситӏум зэпэщ хъунуэ нэху тщӏыну догугъэ абыи, долэжь абыи.
Иужьрей илъэсхэм къэралым куэншыб идзыпӏэр къэмыгъэхъуным ӏейуэ пэщӏэтщ, кӏэрыхубжьэрыхухэр чэзум дэшыным, Елэжьу, щӏыналъэ къэсыхукӏэ ӏуэхущӏапӏэ къызэригъэпэщащ. Ди республикэм ар экологистикэ жыхуэтӏэ ӏуэхущӏапӏэращ. Дауэ зытеубла хъуа фи лэжьыгъэр? Экологистикэм мис тхьэмахуэ зытӏу ипэкӏэ тӏэкӏу я ӏуэхур зыхэзэрыхьа хъущ, абыми тӏэкӏу зыпыуати, иджысту тэмэм хъужащ. Езы щӏалэ экологистикэм щылажьэри, мызэ-мытӏу къакӏуэрэ зыкъытхуигъэза, къыдэлъэӏуа кхъа тӏэкӏу зыхуэвгъэшэч, дызытеувэжынущ, Техникэ къытхуэкӏуэнущ, жиӏэу, зэрыжиӏам хуэдэкъэпсуи зытеувэжа, мис иджы уже фытемышыныхьуэ фи сайтми къифлъхьэ хъунущ, а япэм зэрытетам хуэдэкъэпсу среда къэскӏэ дэтшынущ, жиӏати, зэрыжиӏам хуэдэкъэпсуи даш, цӏыхухэми яфӏэфӏщ ауэдэу зэрызэтеувэжар. Ди къуажэм цӏыху минитӏым щӏигъу щопсэу ди къуажитӏым. Ди къуажитӏри дызщыгуфӏыкӏри дызщӏэлажьэри уеблэмэ ди щӏэблэхэращ. Ди сабийхэр щеджэнуэ школитӏ дийщ, Псынэдахэм зы школ дийщ, еджапӏэ дийщ, Бэтэхми зы еджапӏэ дийщ. Ди сабийхэр Илъэс зыщыплӏ хъуауэ нэхъыбэ хъун щӏидзэжащи, ӏейу догуфӏэ абыкӏэ ди сабийхэр нэхъыбэ зэрыхъум и фӏыгъэкӏэ жыпӏэ хъунущ. Бэтэх къуажэм иджысту садыщӏэ дащӏыхь, садыр ящӏынымкӏэ аргуэрыжьым жысӏэнущи, Ухуэныгъэмкӏэ къуажэм ӏейуэ сэбэп къытхуэхъуащ Дзэлыкъуэ районым и унафэщӏ Джатэ Руслан. Бэтэх къуажэм къыхэкӏыуэ иджыри зэ берычэт бесын жесӏэну сыхуейт. Ауэдэуэ къуажитӏми сабий щеджэхэр щищым нэблагъэ щоджэ. Сабийхэм дыкъагъэукӏытэкъым, дэнэ схуэдэ утыку имыхьами, фӏы дыдэуэ зыкъагъэлъагъуэ. ЕГЭ-м мис мы гъэм бгъущӏым щӏигъу бал къэзыхьаи дийщ. Ищӏым щӏигъу къэзыхьаи дийщ, аттестат зрамыта зыри дийкъым. Къэралым и куэдрэ щрихьэлӏэ ӏуэхугъуэщ и чэзум сабий гъэсапӏэм сабийр къащтэну хунэмысу, щӏыхьэпӏэ иӏэм жаӏэу. Апхуэдэу фи къуажэм ауэдэ ӏуэху щыт, хьэмэрэ сабий гъэсапӏэм екӏуэлӏэн хуей сабийу хъуар къащтэфу щыт?
Ди еджапӏэхэми садхэми зыхуащӏа бжыгъэ сабиймэ нэхъ мащӏэщ иджысту екӏуалӏэри, Алыхьым и шыкуркӏэ иджырикӏи нэхъыбэж хъуу щытми щӏэдгъэтӏысхьэфыну, едгъэджэфыну ауэдэ ӏэмал диӏэщ. Абыкӏэ фӏыщ. Мыкӏэ сабийхэм я ӏуэхури фӏы дыдэщ. Районым, езым и бюджетым къыхэкӏыуэ сабийу хъуар Адыгэ пщыкӏузанэ классым нэсыхукӏэ пщтыру ягъашхэ. Адэ-анэхэми ахъшэ къыӏытхын хуей мэхъу, нэхъ балигъхэр дгъэшхэн щхьа, ауэ бюджет райоными къикӏыуэ абыхэми къадоӏэпыкъури, арикӏи ди адэ-анэхэм къагуроӏуэ ди сабийхэм махуэ къэскӏэ шхын пщтыр ягъуэт. Мыкӏэ. столовэхэр зыхуей хуэдгъэзэнуми, сабийхэм зыгуэр щӏыпӏэ кӏуэнуми сытынуми ӏейуэ сэбэп къытхуохъу Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш хозяйствэм и министрым и къуэдзэ Шэт Мэчрэӏил. Ди къуажэм щыщщи, ӏейуэ зыкъытщӏегъакъуэ, абы и берычэт бесын ӏейуэ жытӏыну сыхуейт. Адэкӏэ зэрыжыпӏащи, псори дызытелажьэр ди къэкӏуэнуращ, ди щӏэблэращ. Нобэкӏэ къэралым гулъытэ хуещӏ сабийр Уеблэмэ курыт еджапӏэм щӏэтӏысхьэн ипэ и къэухьым зригъэужьыну, спортым дригъэхьэхыну икӏи лэжьыгъэшхуэ щокӏуэкӏ ауэдэу къэралым. Къуажэдэс сабийхэм сыт хуэдэ лэжьыгъэ апхуэдэу ядрагъэкӏуэкӏыр? Ар спорт ирехъу, ар щэнхабзэ унэтӏыныгъэ ирехъу.
Тэмэмщ школ жыпӏэми, мис нобэ дызыщӏэс щэнхабзэ унэ жыпӏэми кружок куэд сабийхэм яӏэщ. Сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏэ загъэсэну хуейми сабийхэм къыхахынууэ ауэдэ ӏэмал ягъуэт. Иджыпсту дыдэ Псынэдахэ школым Точка роста жыхуаӏэр щаухуэ. Ар яухуа иужькӏэ абы робототехникэ жыпӏэми мис иджыпсту нэхъ современнэуэ къекӏуэкӏ, компьютерная графика жыпӏэми, мультипликация жыпӏэми, биологием нэхъ хуэщӏауэ, химием нэхъ хуэщӏауэ. Мис ауэдууэ ахэм загъэсэнуэ иджи нэхъыбэж ӏэмалу яӏэнущ. Марина мис мы курыт еджапӏэм и лэжьыгъэр ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ иужьрей илъэсхэм сыт хуэдэ лэжьыгъэ щекӏуэкӏа? Ди къуажэ курыт еджапӏэр. Мэшыкъуэ Хьэмид Мусэбий и къуэм и цӏэр зрехьэ. Минрэ щибгъурэ ищӏ гъэм яухуауэ щытащ. Еджапӏэм къокӏуалӏэ, еджакӏуэу щэрэ щэныкъуэрэ, сабийуэ тхущӏрэ хырэ. Иужьрей илъэсым федеральнэ проектхэм дыхэхуащ. Илъэс блэкӏам федеральнэ проект Образование, национальный проект Успех каждого ребенка зи фӏэщыгъэцӏэм ипкъ иткӏэ спортзал залышхуэр Тхузэрахьащ, зыхуей тхухуагъэзащ. Ди сабийуэ щэщӏым нэс спортивнэ кружокхэм йокӏуалӏэр, баскетбол, волейбол, теннис, шахматри мы гъэм къызэӏутхауэ кружокыу диӏэщ сабий тӏощӏым нэсыху зыщӏиубыду. Зэрыжыпӏащи, сабий щэныкъуэм нэблагъэ сабий гъэсапӏэм къокӏуалӏэ. Ар илъэсищ, илъэсибл ныбжьым къриубыдэхэракъэ.
Сабий щэныкъуэр илъэсищ, илъэсиблым къриубыдэу сабий садым къокӏуалӏэ, ар сабий сад группищу диӏэщ. Ауэ иджыри сабий илъэсищ зи ныбжь диримыкъуахэм нэсыхукӏэ федеральный проект Содействие занятости, национальный проект Демографием дыхагъэхьэри мы гъэм садыщӏэр тхуаухуэ.
Абы сабий дапщэ щӏэхуэнур?
Садыщӏэ тхуаухуэм сабийуэ плӏыщӏрэ щырэ щӏэхуэнущ.

Фызыгъэгупсысэр. Курыт еджапӏэм дызыхуейр псори диӏэщ. Фокӏадэм и изым школыр сабийхэр къызэредгъэблэгъэным ещхьу дыхуэхьэзырщ. Ар хьэзыр дыхъун щхьэкӏэ, ди Дзэлыкъуэ куейм и унафэщӏ Джатэ Руслан Хьэшим и къуэр сэбэпышхуэ тхуэхъуащ. Ди япэ классым сабийуэ пщыкӏубл къэкӏуэнущ. Псори классыщӏэхэм щӏыхьэнущ, партэщӏэхэр диӏэщ. Тхылъымкӏэ псори зэпэщщ. Абы къыщынэмыщӏам Джатэ Руслан и сэбэпынагъкӏэ, етхуанэ, епщыкӏузанэ классым щеджэ еджакӏуэхэр ягъашхэ пщтыру шхыныгъуэхэмкӏэ. Абы хуэзэ мылъкум и проценту щэщӏыр Дзэлыкъуэ куей администрацэм и бюджетым къыхокӏыр.
Адрей процент блыщӏыр. Адрей процент блыщӏыр езы адэ-анэхэм къыдатыр. Къуажэдэсхэм я сэбэпынагъ иригъэкӏыу, яригъэфӏакӏуэу жысӏэну сыхуейт Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш хозяйствэм и министрым и къуэдзэ Шэт Мэчрэӏил Нухьмэн и къуэм теухуауэ. Зы илъэс къэмынэу еджапӏэр зыхуей хуэдгъэзэнуми сэбэпынышхуэ къытхуохъур. Ди сабийхэр здэшхэ пэшым щӏэтын хуей лъащӏэхэр, хьэкъущыкъухэр псори щӏэуэ къытхущӏигъэуващ. Спортым ехьэлӏауэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ къуажэм щекӏуэкӏыр? Спортым хыхьэну сыт хуэдэ спорт лӏэужьыгъуэ фиӏэхэр? Спортым хуэщӏауэ Псынэдэхэ школым тэквондо кружок щыӏэщ. Футболымкӏэ ӏейуэ хуэщӏауэ ди щӏалэгъуалэр футболым етауэ хэтхэщ куэд. Сабий плӏыщӏым нэблагъэ футболым именно макӏуэхэ, шахматым хуэщӏауэ кружок мис нобэ дызыщӏэс унэм щэнхабзэ унэми щыплъэгъуащ, шахматный клуб диӏэщ, къуажэ къуажэ къэскӏэ, еджапӏэ къэсыхукӏэ шахматым хуэщӏауэ кружокым къагъэсэбэпынуэ Джатэ Руслан псоми яритауэ комплект шахматкӏэ псори школу хъуам, дэ ди школхэми яӏэщ, еджапӏэ хъуам яӏэщи, шахматымкӏэ загъэхьэзырынуи ӏэмалыфӏ дыдэ яӏэхэщ.
Абыкӏэ ядэлэжьэн лэжьакӏуэ фиӏэу щыт шахматым хищӏыкӏыу, шахматкӏэ езыр утыку ихьэу зэфӏэкӏ гуэр къигъэлъагъуэу. Ди районми, ди къуажэми шахматым хуэщӏауэ цӏыху куэд диӏащ, икӏи диӏэщ, мис си щӏыбагъымкӏэ дэт Кубокри ди къуажэм щыщщ, Жэмыхъуэ Мухьэжид. Чемпиону ди районым щытауэ шахматымкӏэ абы игъэсауэ цӏыху куэд дэсщи, переходящий кубок хуэдиӏуэращи, илъэс къэмыну жыхуеймэ щхьэкӏэ, икӏи соревнованиехэр ирагъэкӏуэкӏ икӏи сабий куэди шахматым хащӏыкӏыу диӏэщ.
Футболымкӏэ сабий дапщэ къыфхуэкӏуэрэ? Дапщэ хъуауэ уадэлажьэрэ ахэм? Сэ мис щӏалэ ныбжьыщӏэхэм илъэс етӏуанэ хъуауэ садолажьэ. Иджыри нэхъыжь группи диӏэ, нэхъыжь группэм Абы укъимыгъапцӏэу илъэситху, илъэсих хъуауэ зы щӏалэ ядолажьэ. Тӏуми псори къапщтэу зэхэплъхьэмэ, цӏыху плӏыщӏым нос. Нобэкӏэ сабий футболым дихьэххэр, абы къекӏуалӏэхэр нэхъыбэ хъууэ, нэхъ сабийр нэхъ дихьэхыу къэплъытэрэ?
Уей, къызолъытэм, нэхъ хагъэхъуа, къекӏуэлӏэнкӏи нэхъыби хъуа, нэхъ ягуи я пси етауэ дыджэгуарэт, тӏэкӏу. къэтчӏыхьарэ жаӏэу ауэдэу къокӏуалӏэрэ?
Нобэкӏэ мыбы сабий къекӏуалӏэр нэхъыбэ хъумэ фадэлэжьэну ауэдэ ӏэмал фиӏэ? Ди гугъуэщ Алыхьым жиӏэ. Дадэлэжьэнущ, абыкӏи дыкъызэтеувыӏэнукъым. Фыздэлажьэ сабийхэр зэманкӏэ ма тхьэмахуэм махуэ бжыгъэ къызэрекӏуалӏэкӏэ дауэ хъурэ?
Тхьэмахуэм махуищкӏэ ту дощӏ. Мис синоду тренировкэ едогъэкӏуэкӏ. ӏэмал зэриӏэкӏэ псори къызэрекӏуэлӏэн езы щӏалэ цӏыкӏухэри я гукӏи я псэкӏэ нетӏэ зэрыжысӏащи, я гум дыхьауэ уэтэжи, къызэрекӏуэлӏэн яужь итщ.
Фэ гъэмахуи щӏымахуи мыпхуэдэу щӏыб зыӏухам фыщылажьэу щыт хьэмэрэ зыхуэщӏауэ спорт местэ фиӏэ? Щӏыб зыӏухам нэхъыбэу дызэрыщылэжьэн яужь дитщ. Сыт щхьэ жыпӏэм Къэбэрдей-Балъкъэр чемпионатым щӏымахуэми щыягъэджэгу ауэдэ щыӏэщи, абы щыдгъэджэгуну нэхъ къатемыхьэлъэну абы худогъасэ. Республикэ чемпионатым узэрытепсэлъыхьащи фыщыхэткӏэ, Мис мы иужьрей илъэсхэм сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр зэвгъэгъуэта? Ди нэхъыжь группэм нэгъабэ Къэбэрдей-Балъкъэр чемпионатым и етӏуанэ увыпӏэр къахьа. Иджыпсту етӏуанэ увыпӏэр яӏыгъыу макӏуэ. Мы нэхъыщӏэ группэм нэгъабэ еханэ увыпӏэ къахьа, мис иджыпсту ещанэ увыпӏэ тӏыгъыу докӏуэ.
Сыт хуэдэ увыпӏэкӏэ чемпионатым и кӏэм фызэрыщыгугъыр?
Алыхьым жиӏэм, ну, ӏэмал зэриӏэкӏэ ищхьэкӏэ нэхъ дыщыӏэм нэхъыфӏщ. Ауэ япэ мес увыпӏищым дыкъыхэкӏыну ди гугъэкъым. Нобэкӏэ фи лэжьыгъэр нэхъ ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ, мис мыбы дыхуейт е мы дыхуэныкъуэ жыпӏэу зыгуэр щыӏэ? Щыӏэщ, щыӏэр цӏыхур нэхъыбэу къакӏуэмэ, цӏыхур нэхъыбэу

Ар къызыхэкӏыр нэхъыбэрэ фыздэлэжьэну фынэсауэ? Нэхъыбэрэ, атӏэ. Цӏыху нэхъыбэрэ зыхэчэса сыта дызэгуроӏуэ сытри макъым нэхъыфӏу доджэгукъэ. Мис мы илъэсищым къриубыдэу цӏыху куэдым захъуэжа гуп фыздэджэгум хыхьэ хэкӏыжу? Хьэуэ, апхуэдиз ауэдэ щыӏэ, захъуэжа. нэхъыфӏ хъуа, нэхъыфӏу джэгуу деса. Уэ иджыпсту епщыкӏузанэ классым унэсащ. Зэрытщӏыщи, еджапӏэр къыщыбухкӏэ, къэрал экзамен зыбжани птын хуейщ. Спортым апхуэдэ зэман пхуетыжыну къэплъытэрэ?
Сэ згъуэтыну зэман. Топ джэгум хэт удезгъэхьэхауэ къэплъытэр? Сэ езыр желание сиӏэу сыхыхьати, сезгъэса Стасщи, си фӏэфӏу сыхэтщ командэм.
Къуажэдэсхэм я псэукӏэр нэхъ ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ, нэхъ тынш хъун щхьэкӏэ, мис мыр къуажэм щызэфӏэтхын хуей лэжьыгъэщ, жыпӏэу сыт хуэдэ еплъыкӏэ ухуиӏэн? Нобэрей махуэм зэрыжытӏэщи, цӏыхум я ӏуэхур нэхъыфӏ хъун щхьэкӏэ, я гугъуехьыр нэхъ мащӏэ хъун щхьэкӏэ, псоми цӏыху хъуам жаӏэр а зыращ, Дэ ди закъуэ хъункъым, ар къуажэ хъуам арагъунщ, псыр гугъущ, псы мащӏэщ, жытори аращи, Ӏейуэ догугъэ, илъэс зытӏукӏэ а псы псы проблемэри, а гугъуехьхэри дэкӏынущи, псыр тэмэму диӏэ хъуа иужькӏэ, фӏыуэ фӏыуэ цӏыхухэм я ӏуэхур нэхъ тынш хъунущ. Гу зэрылъыттащи, къуажэдэсым я гъащӏэр егъэфӏэкӏуэн, щӏэблэм щӏэныгъэ нэс егъэгъуэтыным и мызакъуэу, ахэм я къэухьым зегъэужьыным, спортым дегъэхьэхыным хуэунэтӏа лэжьыгъэ зыбжани щрагъэкӏуэкӏ къуажэм.